an balimaw an ka foli ni tanu bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛ yen n'aw bɛ mali kɔnɔ yan ani ni aw bɛ mali kɔ kan aw balimakɛ a n'aw sinji la ni ma na adama jara ni dɔw ko ne ma ko vibilen dɔw ko ma ko jinɛbilen dɔw yɛrɛ ko ma ko sabu kelen pewu dugulamaga an ka bi video a bɛ musa temeni de kan ale min n'a kɛra depite ye sigida duurunan kɔnɔna na ka laban ka kɛ asanbile nasiyɔnali perezidan ye an bɛ don min na komi bi ne balimaw yanni musa temeni ka kɛ asanbile nasiyɔnali perezidan ye ne hakili la ne ye ɲɛfɔli dɔw kɛ n ka video la k'a fɔ musa temeni namara minnu bɛ yen n'olu kɛra la sigida duurunan na ne ye n da don o la k'o ɲɛfɔ kuru kɔnsititisiyɔnɛli nana jaabi bɔ ne ye fɛn minnu fɔ ka n'o kumaw de sɛbɛntiya namara minnu bɛ yen n'a kɛra musa temini la ne balimaw hali maa min tɛ misiw minyɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ filen tɛ ne ko n ka pibilikasiyɔn dɔ la n ko musa temini n ko guvɛrinɛri ko ko musa temeni tɛ kɛ depite ye bilen n'o ye bamakɔ guvɛrinɛri ye ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don kalaban ma wa a bɛ vote kalaban de fana ɔ ko mun na musa temeni tɛ kɛ depite ye an balimaw ko ka d'a kan ko musa temeni k'a ni abubakari tereta man di o min ye rpm ɲɛmɔgɔ ye ɔ ko a ni buwakari ba bili n'o ye ministre de l'administration territoriale ye ko a n'o man di ɔ ko commune 5 maire fana ko a n'o man di ɔ gouverneur ka dalilu kɛra ninnu ye ko ka da nin bɛɛ lajɛlen kan ko musa temeni ko a tɛ kɛ depite ye bilen ɔ bamananw ko ten ko maaw b'u ta la ala fana b'a ta la dɛ mɛ u ɲinɛna ale ye nin fɔ nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔfɛ ala nan'a kɛ musa temini kɛra depite ye nka yann'a ka kɛ depite ye dun sigida duurunan kɔnɔna na i bɛ ɲininkali kɛ musa temini yala a n'a ka bazi tun bɛ ɲɔgɔn kalama wa sigida duurunan yala cɛw tun bɛ musa temini kɔ wa musow tun b'a kɔ wa ɔ diinɛmaw la alisilamɛya diinɛ kerecɛnya diinɛ yala musa tenbine yɛrɛ ye mun kɛ sigida duurunan kɔnɔna na ɔ an balima i b'o ɲininkali kɛ ɔ an balimaw guvɛrinɛri y'a fɔli min kɛ ko a ni minisiri man di n'o ye bɔkari ba bili ye ɔ yala ko a bɛ kɛ depite ye cogo di o kɔrɔ ye mun ye bɔkari ba bili jaabiw bɛ bɔ ale de fɛ yen ministère la ministre de l'administration territoriale don a bɛ adema na yann'a ka na ade yanni a ka na minisiriya la a bɛ na waati min na o y'a sɔrɔ a ni ibk man di ka d'a kan adema parti farala ɲɔgɔn kan k'olu tɛna cɛbɔ kɛ san ba fila ni tan ni seegin o de y'a to ibk yɛrɛ ja gɛlɛyara k'i kanbɔ deuxième mandat nɔfɛ mais o la an y'a ye k'a fɔ bɔkari ba bili mɔgɔ minnu bɛ yen n'u farala ɲɔgɔn kan parti kɔnɔna na k'a fɔ ko bon anw bɛɛ kɔni sɔnn'a ma ibk de y'an ka cɛbɔ ye maa minnu tun bannen don k'u ma jɛn n'a ye abukari ba bili b'o la ale ye da tan o la ka taa fara sumala sise kan ka urd dɛmɛ ka sumala sise dɛmɛ a ma ibk dɛmɛ nka ka kɔn ɲɛ a ni ibk tun ka di nka politiki ko ɛɛ iba njayi ɔ u kɛlɛla o de nɔfɛ politiki ko sira fɛ ka d'a kan ibk tun y'adema ɲɛmaa ye parti nana ɛɛ u maa fila nana gasa ɲɔgɔn na ɔ ibk ye sugandili kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ iba njayi k'o ta o ma bɛn bubakari ba bili ma a ye da tan ka bɔ o don ni bi cɛ a ma kɛ ibk yɛrɛ fɛ bilen an balimaw ale ni ibk b'o kɛlɛ la ɔ ibk nana k'a b'i kanbɔ san ba fila ni tan ni seegin pariti kɔnɔ adema maa minnu sɔnna bubakari ba bili tun t'o la ɔ ala nan'a kɛ ibk deuxième ɛɛ a san ba fila ni tan ni seegin n'a kɛra président de la république ye a ye wele bila bubakari ba bili ma k'a ta k'a kɛ minisiri ye a m'a fɔ ko a tɛ minisiriya in fɛ dɛ a nana kɛ minisiri ye bari sabu an m'a bannen ye n'a tun ma sɔn a kun tɛ kɛ minisiri ye maa caman banna olu ma k'a ye ɔ ja ta b'a kɔnɔ waati min n'a nana kɛ minisiri ye ɔ ale ka baara fɔlɔ nana bɛn mun ma sigida duurunan kɔnɔna na u y'a lajɛ maa jumɛn de bɛ yen n'u bɛ se k'o ta ɔ k'o di adema tɔgɔ la muso la o de kɛra madamu katile ajaratu sɛni ye nka abubakari ba bili a ma sɔn a ko maa dɔ b'ale yɛrɛ bolo a yɛrɛ y'a ka kandida di nka o ye cɛ ye donc a dun fɔra jamana sugandilikɛ yɔrɔw la nominationw la communaliw la législatifuw la ɔ ko ka jɔyɔrɔ belebele di musow ma kota dɔ fɔra ko k'o di musow ma ɔ ni jamanakuntigi dun ye layidu ta fɔ a ka tiimɛ dɛ ɔ o la ani abubakari ba bili u fɔra ɲɔgɔn kɔ ye n'o ye temini ye ɔ n'ale ma sɔn muso in dama musa ma sɔn dama ka d'a kan nin ye cɛ ye fo fɛɛrɛ ka tigɛ olu ka lisi la muso dɔ ka y'a la ɔ ne balimaw tumana min na n'o kɛra ɔ ni musa temini ma sɔn adema ani urd tun tɛ se eh, ani rpm tun tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o la bilen ka da nin yɔrɔ in de kan donc ale ni urd farala ɲɔgɔn kan ale ni urd faralen ɲɔgɔn kan ɛɛ min y'a bɔkari tereta guvɛrinɛri ko ko musa temini n'o min man di madama n'a n'o man di k'a tɛ kɛ depite ye bilen tereta ale ni musa temini tereta ko k'a bɛ kɛ kandida ye commune cinq ka lisi kan denmisɛnninw ma sɔn musa temini ninnu ma sɔn ɔ tereta labanna o la k'a ɲini tɛnɛngu a ma ɲɛ a bolo k'a ɲini masina tɔndenw yɛrɛ de ma sɔn parti kɔnɔna na ne badenw ɔ waati min na n'o kɛra tereta a ma jɔyɔrɔ sɔrɔ tiɲɛ don tereta y'a seko n'a damajira bɛɛ lajɛlen kɛ an k'o fɔ dɛ tiɲɛ fɔ n teri y'a tɛ teriya sa dɛ a ye fɛn caman kɛ a ye rpm dɛmɛ ka perezan dɛmɛ ɔ nka n'a ye u ye min k'a la nin jugu in fana tan o man ɲi ɔ nka sigida duurunan kɔnɔna na tereta ma jɔyɔrɔ sɔrɔ yen ɔ tereta ani mɛri min bɛ yen n'o ye watara ye ɔ bɛɛ y'a dɔn section election min kɛra rpm na watara bɔra yen musa temini de nana ɔ an balimaw o bɛɛ kɛra gɛlɛya ye nin de bɛɛ kosɔn guvɛrinɛri tun ko ko ko musa temini ko a ti kɛ depite ye bilen nka ala nana n'a ka na ye premier tour la mankan ma bɔ a la o sigida duurunan kɔnɔna na musa temeni ni parti bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka fara hali adema ni urd kan musa temeni y'u bɛɛ ci adema ni urd voix min tun bɛ rpm ni apr ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se voix ba kelen ma musa temeni y'u dan ni min ye voix ba kelen deuxième tour nana kɛ ala y'a kɛ deuxième tour kɔnɔna na u fana y'u labɛn k'u ka fɛɛrɛw tigɛ n'i y'a jateminɛ a fɔra ko asesɛri kɛmɛ duuru parce que bureau de vote kɛmɛ duuru ani bi seegin ani fila kun don asesɛri o ye kɛmɛ duuru ani bi seegin ani fila ye ɔ nka a fɔra ko opposition ni majorité nka ni opposition ni majorité farala ɲɔgɔn kan dun n'o ye adema ani urd ye olu bɛ joli sɔrɔ musa timbine rpm ni apr ye min sɔrɔ asesɛri la o bɛnna kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ma nka election kɛra nin cogo in na an balimaw ne ye fɛn dɔ fɔ aw ye n ka video tɛmɛnen na n ko biro de vote dɔw tun bɛ yen n'i bɛ taa vote musa timbine kɔnturu la slogan dɔw bɛ yen o kɛra quartier dɔw ni quartier dɔw la i b'a fɔ ko min ye min ye o y'o ye min ye min ye o y'o ye o kɔrɔ ye k'e mana vote musa timbine kɔnturu la o tuma nafolo mugu bɛ d'i ma maa kelen bɛ se ka taa vote ni maa tan tɔgɔ ye maa mugan tɔgɔ ye i b'a cɛ k'a digi a kɔnɔ ɔ an balimaw jaabiw nana bɔ min ye kɔlɔsilikɛlaw ye hali nin namara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ observateur minnu bɛ yen ani délégué minnu bɛ yen ani assesseur minnu bɛ yen ani président de bureau minnu bɛ yen observateurw ka jaabi bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ deuxième tour la olu y'a jira k'a fɔ ko Musa Timbine ani APR min farala ɲɔgɔn kan n'o ye Umaru Burama Ture ka parti ye ministre kɔrɔ santé k'olu de ye sebaaya sɔrɔ ɔ ceni min bɛ yen n'o ye election président yɛrɛ n'o ye election yɛrɛ gendarme ye o fana y'a jira k'a fɔ ko musa timbine ko ale de ye sebaaya sɔrɔ ɔ an balimaw ni mɔgɔ min y'a ta k'a lajɛ o jaabi tun ye maa ba tan ni seegin ani maa kɛmɛ fila ye 18200 voix olu de votera musa timbine ye deuxième tour la o jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan hali u ka namara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ musa timbine observatɛriw ceni ka rapport la olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko musa timbine de gaɲɛna o jaabi min bɔra o jaabi de nana guvɛrinora la minisiri n'o ye bubakari ba bili ye i komi musa timbine ma sɔn ale ka laɲini ma a ka kandida bɛ yen musa timbine tun b'a fɛ muso min ka k'a la sɔn ma k'o ma o ye kɛlɛ dɔ ye n'o ye ajaratu sɛnɛ ɛɛ madamu katile ajaratu sɛnɛ ɔ minisiri yɛrɛ nana guvɛrinora la ka pɛrɛn guvɛrinɛri kunna komini sɛnki jaabi min bɔra o ma k'ale dungɔ ye ale dungɔ ye min ye adema ni urd u ka sanfɛla sɔrɔ olu ma sanfɛla sɔrɔ ale yɛrɛ pɛrɛnna guvɛrinɛri kunna ko mɛ nin ye mun de ye siɲɛ fila guvɛrɛnɛri ko ale nɔ tɛ jaabi minnu sɔrɔla ka bɔ ɔbsɛrivatɛriw yɔrɔ jaabi minnu bɛ yen n'o sɔrɔla ka bɔ seni yɔrɔ o min ye election gendarme ye o jaabi de nanen filɛ dɛ a pɛrɛnna kunna tuguni o y'a sɔrɔ kolonɛli dɔ bɛ yen n'o ko jara guvɛrinɔra la ɔ ko ko bon ko an ka baaraw bɛɛ jɔ bi a dun fɔra ko baara kana jɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ t'a la dɛ u ye baaraw bɛɛ jɔ o kolonɛli jara min bɛ yen n'ale ye musa tinbinɛ ka maa ye u y'o ta mobili la ka n'o jigin a ka so k'a f'o ye ko sini sɔgɔma 10 heures k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gouvernorat la ko ka nin baara tɔ kɛ sɔgɔmada fɛ 5 heures du matin u ye message ci kolonɛli jara ma k'u bɛnna min kan k'o ye 8 heures ye jara y'o message ye sɔgɔmada fɛ 8 heures 5 heures message cira ale ma u dun bɛnna a kan ko dizɛr ale bilala so o kan kan ale bɔra ka jaabi minnu to guvɛrinɔra la o de musa tinbinɛ bɛ sanfɛ arapɔri minnu bɛ yen n'o nana obsɛrivatɛriw ka jaabi la seni ka jaabi la musa tinbinɛ ale de ye danni kɛ ɔ an balimaw ale bɛna waati min na n'ale nana ale kɔni nana sɔrɔ baara banna sa o bari sabu u y'a bɛɛ ɲaami ɲaami dabiri dabiri musa tinbinɛ tun ye maa ba tan ni seegin ni kɛmɛ fila ni kɔ min sɔrɔ u y'o maa ba tan ni seegin ani kɛmɛ fila ni kɔ in di adema ni urd ma ni minisiri ka laɲini n'o ye buwakari ba bili ye ɔ an balimaw biro de vɔti minnu bɛ yen ni waleya cɛjugu kɛra a kɔnɔna na ɔ n'o ye i n'a fɔ banankabugu ye i n'a fɔ kalaban i n'a fɔ sabalibugu i n'a fɔ kalaban yɔrɔ dɔw bɛ yen ɔ musa tinbinɛ n'a ka maaw ye requête kɛ ninnu kan cour constitutionnelle la k'a fɔ dantɛmɛ wale ni namara cɛjugu kɛra nin yɔrɔ kofɔlen dɔw la ɔ an balimaw biletɛn kɛmɛ seegin ani bi seegin ni fila guvɛrɛnɛrɛ yɛrɛ y'o bila ka taa cour constitutionnelle la a taara sɔrɔ biletɛn tan ni saba o b'a jɛ o biletɛn tan ni saba taara min cour constitutionnelle ye ɲininkali kɛ k'o biletɛn tan ni saba taara yɔrɔ jumɛn o biletɛn tan ni saba o taayɔrɔ ma se ka fɔ ɔ o la musa tinbinɛ n'a jɛɲɔgɔnw ani kɔlɔsilikɛla minnu tun bɛ yen observatɛriw ani seni olu dun ka rapport bɛɛ y'a jira k'a fɔ fɛn bɛɛ dafalen kun don foyi t'a jɛ ɔ nka cour constitutionnelle ale ni guvɛrinɔra ni ɲɔgɔn cɛ biletɛn tan ni saba o tununna yen o tuma biletɛn tan ni saba taara min ɔ o la sa cour constitutionnelle o ka baara bɛ kɛ mun ye o la sisan o ye ka ɲininkali kɛ biletɛn taara yɔrɔ min na donc fo dugusɛjɛ de biletɛn ninnu nana biletɛn ninnu tun taara min ɔ o biletɛn kɛmɛ seegin ani biletɛn awa bi seegin ni fila min fana nana a yɛrɛ k'a fɔ enveloppe duuru bɛ yen o enveloppe duuru ninnu kɔnɔna na pv t'a kɔnɔ o pv o taara min ɔ o tuma o de la sa min ye gouver min ye cour constitutionnelle ye o sɔrɔla k'a ka misaliya ta yɔrɔ jumɛn na sisan ceni ka n'a ye k'a fɔ ceni ka jaabi min bɔra o jaabi de o de ye jaabi lakika ye ka d'a kan aw kana ɲinɛ min ye gouverneur ye ale tun y'a fɔ ko musa timbiné tɛna kɛ député ye bilen wa ministre de l'administration territoriale yɛrɛ pɛrɛnn'a kunna k'a fɔ nin jaabi sɔrɔla cogo di u kɛlen kɔ ka nin namara bɛɛ kɛ an'u ka fɛɛrɛ n'u ka jan jugu minnu bɛ yen n'u y'a da premier tour la ne y'a ɲɛfɔ nka o bɛɛ kɔfɛ musa timbiné n'ala ko ko jununkɔrɔnin min bɛ maaw kunu fajirida fɛ o tɛ sa n'a ma maaw kunu dɛ ala nan'a kɛ a labanna ka kɛ cour constitutionnelle ka jaabi bɔra u tun ye namara min k'a la sigida duurunan kɔnɔna na bureau de vote minnu kɔnɔna na ani bulletin minnu bɛ yen n'olu tununna so ni kungo cɛ ani bulletin dɔw yɛrɛ bɛ yen pv yɛrɛ ma ye olu kɔnɔ nin rapport ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan cour constitutionnelle ye maa kɔnɔntɔn de ye nka maa wolonwula olu de sigira nin ko in kan mun na maa wolonwula olu y'a signé ka d'a kan maa kelen bɛ ale bɛ confinement na ale man kɛnɛ kelen wɛrɛ bɛ yen ale ma se ka na donc ale empêché ale fana tun man kɛnɛ ɔ ne balimaw jaabi min nana bɔ ani plainte minnu kɛra a nan'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la siga fosi t'a la namara de kɛra musa timbiné na minisiri min bɛ yen n'ale kɛra alifitiri ye ka tila ka kɛ balontanna ye alifitiri jouera alifitiri man ka jouer o mais alifitiri jouera e ye ministre de l'administration territoriale ye e ka laban tuguni kalataw ka tila k'a bɛɛ turu a kun kan ko f'i ka candidat de ka tɛmɛ o tuma cour constitutionnelle tiɲɛ min n'o tun minɛnen don musa timbiné na o tiɲɛ de seginna a ma cour constitutionnelle fɛ ɔ an balimaw o de la i bɛn'a mɛn ko musa timbiné ko a ma gagné dɛ k'u y'a repêché de an balimaw ni maa min mako bɛ tiɲɛ na nin ye kuma tiɲɛ de fɔlen ye i ye kana siga a la fiyewu observateurw bɛ yen t'u ka jaabi ta i k'a lajɛ ceni bɛ yen n'i mago bɛ jaabi ɲuman na taa ceni ka jaabi ta i k'a lajɛ deuxième tour la musa timbiné ale de gagnera maa ba tan ni seegin ani kɛmɛ fila ni kɔ ɔ musa timbiné bɛ sigida duurunan min kɔnɔna na maa sugu jumɛn don ye a n'a ka base bɛ ɲɔgɔn kalama wa i b'a fɔ ɔhɔ ne yɛrɛ jɔra a kɛnɛ caman kan ala bɛ taa ɲininka a la lahara an bɛ sunkalo de la musa timbiné a bɛ sukaro ni malo di minnu ma a bɛ maa minnu dɛmɛ ka forage sen u ye diinɛ ma bɔ diinɛ na kereciyɛ diinɛ ko t'a la ayi silamɛya diinɛ ko fɛnɛ t'a la taabolo ko t'a la hali silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na sɛki nin kalanden wo n bɛ nin taabolo na wo sigida duurunan kɔnɔna na musa temini ka dɛmɛ sera a bɛɛ lajɛlen ma ɔ ne balimaw ɔ tiɲɛ min tun minɛn'a la ani maaw tun ye voti min kɛ ani namara minnu tun kɛra adema ni urd fɛ k'a sababuya kɛ buwakari ba bili ani buwakari tereta ni mɛri ye a tiɲɛ dɔ la ka d'a kan dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko deuxième tour yɛrɛ la walima premier tour yɛrɛ la ko bɔkari tereta yɛrɛ ma taa vote e ka rpm e de ta ye parti président ye e ma bɔ ka taa vote i ka candidat ye an balimaw o y'an kɔnɔnɔ fili ɔ maire kɔni da ma dogo o kɔni ma musa temeni yɛrɛ dɛmɛ ɔ kuma tɛ bɔkari ba bili ma ɔ i komi guvɛrɛnɛri tun y'a fɔ ko a tɛna kɛ depite ye bilen ala y'a kɛ jaabiw bɔra a nana k'a ye ɔ musa temeni a ma da o ma mali président de la république ye son excellence alhaji ibrahim bubakari keyita de ye o ale de bɛ ale de bɛ assemblée nationale ɲɛmaa sugandi dɛ ka d'a kan majorité ɲinikun ye mun ye président de la république fɛ assemblée nationale kɔnɔ yaasa an ka jama ka caya majorité a ɲinikun ye mun ye yalasa u ka se k'i dɛmɛ i ka baaraw la ɛ ni nana ni maaw ye ni maa minnu de hakilina kelen na ɔ janko bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana in bɛ cogoya min na fanga ɲinina ka baara ye fanga ɲini baara de o tɛna se k'a fɔ e min bɛ yen n'e bɛ fanga na kaban k'a b'e lafiya o ale bɛ fɛɛrɛ kɛ de e ka baara bɛɛ ka tiɲɛ bolo bilan kana sɔrɔ o de kosɔn fanga ɲininaw tɛna e ka bilan fɔ o o de kosɔn ɲɛ bɛ défaut caman na bi elhaji ibrahim bubakari keyita kan maa t'a bolo ka ɲɛfɔli kɛ an balimaw ɔ an y'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ibk maa fila de tun bɛ ɲɔgɔn na rpm kɔnɔna na ɔ n'o ye bubakari eh, musa temeni ale tun ye ibk ka choix ye an nana b'o kalama cogo di ko ibk tilala k'u bɛɛ wele k'a f'u ye o kɛnɛ kan mamadu jarasuba tun bɛ yen rpm tereta yɛrɛ kuman'u na foroba tele sanfɛ ko père fondateur ye sugandili kɛ kaban a ye dɔ jira ɔ a ma ɲɛ min kɔ tereta tun y'a laɲini k'a fɔ a bɛ kɛ assemblée nationale président ye rpm députéw tun jɛnna n'a ye ɔ o kuma n'olu bɛɛ jɛnna n'a ye ɛ ale y'i kan bɔ ko a b'a ɲini a n'a ɲinini ka kan mais président fɛnɛ ka choix bɛ yen président ka choix kɛra musa temeni ye président ye musa temeni choisi kun min na président yɛrɛ de b'o dɔn jarasuba y'a ka maa ye ayiwa timbiné y'a ka maa ye mun na a ye timbiné sugandi perezidan yɛrɛ de b'o dɔn k'a kɛ deuxième personnalité du pays perezidan yɛrɛ de bɛ se k'o jaabi nka an balimaw ka min kɔni fɔ sigida duurunan kɔnɔna na n bɛ segin a kan nanbara de tun kɛra musa timbiné na k'a ka hakɛw bɔsi a la a ka hakɛ de segira a ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔw bɛ yen minnu ye ɲininkali kɛ n kun na ko kibaruya dɔw bɛ yen k'o ye jumɛn ye ko fɔlɔ ko assemblée nationale kɔnɔna na ko député kelen tun bɛ se ka minisiri wele ko mais sisan k'o bɔra a la an yɛrɛ y'an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲininkali kɛ a jirala an na k'a fɔ ɛɛ ko fɔlɔ tiɲɛ don député kelen tun bɛ minisiri wele mais halisa k'o kelen don dɛ député kelen bɛ se ka minisiri wele règlement intérieur la yɛlɛmani dɔ de donna a kɔnɔna na o ye jumɛn ye a jirala k'a fɔ ɛ eh, ko député kelen tɛ se ka gouvernement de wele hali ka kɔrɔ o kelen de tun don a sɛbɛnnen tun don a kɔnɔ yen koyi ko k'a fɔ député kelen k'i bɛ se ka gouvernement wele o kun sɛbɛnnen don dɛ règlement intérieur la u y'a yɛlɛma de ka d'a kan nin assemblée nationale in y'a damata ko de ye kunkoloma dama damaw de bɛ yen n'u m'a yɛlɛma député kelen bɛna sɔn ka taa gouvernement bɛɛ lajɛlen wele o tuma o kosɔn u y'a yɛlɛma a tun b'a kɔnɔ yen ka kɔrɔ koyi mais u y'o yɛlɛma k'o de bɔ a kɔnɔ ko député kelen tɛ se ka gouvernement wele gouvernement ministre bɛɛ ani premier ministre ko député kelen tɛ se k'o wele n'o tɛ député kelen i bɛ se ka minisiri wele wa député kelen n'i ye minisiri wele siɲɛ kelen i y'a wele siɲɛ fila i y'a wele siɲɛ saba ni minisiri ma na assemblée député bɛɛ bɛ jɛ ka fara o député in kan u bɛ minisiri wele a bɛ na yɛlɛma foyi ma don o la ɔ an balimaw an bɛ bɔ kuma na ni yɔrɔ min ye mamadu jarasuba ne ka bonya b'a yɔrɔ ka d'a kan a bɛ ne yɛrɛ bonya kojugu n bɛ maloya a ma campagne na walahi n'i y'a ye ne ma se ka bɔ ka kuma k'a sɔrɔ ne ye candidat min dɛmɛ n'a ye bonya don n na n y'a dɛmɛ namara min kɛra a la k'a fɔ nka ne ma se ka kuma a waati ka da mun kan ne teri fila de tun bɛ ɲɔgɔn na n teri fila musa timbiné o ye n teri ye jarasuba o ye n teri ye ɔ o tuma ni teri fila bɛ kɛlɛ la teri saba ni fila bɛ kɛlɛ la e ka baara bɛ kɛ mun ye a y'a dabila n'i ma se k'a fɔ a y'a dabila o tuma i b'i makun dɛ o de la ne ye n makun nka ala y'a ka baara kɛ an ka jɛn n'o ye dɛ ala y'a ka baara kɛ dɛ ala tun ko musa timbiné n y'a da nin de kama a bɛ kɛ assemblée nationale président ye n'i bɛ ka te yen musa timbiné de y'an ka président ye ala ko n y'a da nin de kama wa n y'a kɛ nin de ye dɛ maa seko t'o la jɔn seko t'o la dɛ an ka to ala ka laɲiniw kɔ ala ka latigɛ balibaa tɛ yen wa ni fɛn wɛrɛ b'a dolo la a bɔgɔ la ko a bɛ k'o ye o balibaa tɛ yen ko n'ala ko a bɛ kɛ président de la république ye saraka t'a la a bɛ k'a ye koyi maa tɛ se k'a labali koyi i ye nin kɛ ala mun na ala de bɛ ɲininka o la ala kɛlɛbaa jɔni jɔni jɔni kun na ni kɛlɛbaa ni ala man di koyi ɔ an ka sɔn nin ma mun bɛ kɛ sisan musa timbiné ale min kɛlen filɛ nin ye assemblée nationale ɲɛmaa ye a ma wusa ni maliden si ye a ma wusa ni depite si ye u bɛɛ ta cogo ye kelen ye nka u sɔnna dɔrɔn depite tɔw sɔnna o ma bali ne na koyi dɔw yɛrɛ ko ko depite ɛɛ ko majorite ni opposition farala ɲɔgɔn kan ko k'a ta ɛ ne ko n k'o bɛ bali maa na wa ɛ sigida bɛɛ lajɛlen kɔnɔ urd ni ɛɛ rpm ni ademaw partiw minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka kandida bɔ wa ɛ n'u bɛɛ taara jɛ ɲɔgɔn kan ka tila ka maa kelen sugandi k'o k'u ka ɲɛmaa o bɛ bali maa na o man ka bali a na dɛ ɔ o de la anw minnu bɛ yen n'an ye population yɛrɛ ye an k'an yɛrɛ ɲininka dɔɔnin dɛ sanga ni waati ni election in dabɔra anw de bɛ tulo an dabara la an ka depitew man ɲi an ka mɛriw man ɲi a sera waati dɔ ye sa an t'an yɛrɛ ɲininka est ce que anw yɛrɛ ka ɲi fɔlɔ wa anw yɛrɛ minnu ye population ye est ce que anw ka ɲi est ce que anw ma diyanen ni pɛnpɛrɛlen minɛ wa est ce que an ma warimuguw minɛ wa ɔ n'i ye warimugu minɛ wari ti minɛ ko fila kɛ dɛ wari ye minɛ ko kelen de ye minɛ ko fila tɛ dɛ kelen pewu n'i y'o kɛ ka ban ayiwa a banna sa dɛ o tuma an b'a ɲini mamadu jarasuba fɛ ko a ka kuma a nɔfɛmaw fɛ a k'a f'u ye ko depite kalata banna depite kalata bannen ko assemblée nationale présidentya ɲinini ko banna mamadu jarasuba b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ a b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ nin ye cɔcɔ ko a k'a fɔ a nɔfɛ maaw ye ko assemblée nationale o ɲɛmaaya sigi ko a banna ka tila ka wele wɛrɛ min bila o ye mali jamanakuntigi anw kumana a fɛ siɲɛ caman video la bubu ka ko la ɔ ko tile damadɔ gouvernement bɛna yɛlɛma o bɛna démissionner nin tun ye gouvernement de mission ye gouvernement définitif de bɛna sigi IBK ni mɔgɔ min ka d'ale ye ale de b'o ta k'o kɛ mali président ale de b'o ta k'o kɛ mali mali premier ministre ye ni bubu ka d'a ye anw ka kuma in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ bubu de ta k'o kɛ mali premier ministre ye ni maa wɛrɛ min ka d'a ye anw ka kuma in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ale b'o de ta nka k'a k'i janto a ka sugandili kɛcogo la a ka premier ministre ta minisiri minnu bɛ yen n'u bɛ maliden kulokan mɛn n'u bɛ faantan kulokan mɛn an y'a ye bubu ka san kelen kɔnɔna na filiw caman de bɔra a kɔnɔ gɛlɛyaw caman sɔrɔla a kɔnɔ ɔ n'a ye bubu ta ko kura tuguni o ye bubu bɛ taa gɛlɛyaw de kunbɛn dɛ o tuma ne bɛ bɔ video la nin yɔrɔ in na ka foli di lamɛnbaaw ma tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ hakɛto bɛ nin kan salala muhamadu